Ok, dia dhaoibh gach aon duine arís. Má tá tú ag féachaint ar seo, tá an Ghaelainn agat. So, táim chun caint píosa beag faoin teanga atá ar na clocha oghaim. Cuirim ana-spéis sa teanga sin mar tá a lán rudaí atá ar siúl leis an teanga agus tá sé an-dheacair teacht leis na teoiricí atá i réim faoi láthair mar gheall ar an teanga. Mar a dúirt mé san fhíseán Béarla, ceaptar faoi láthair gur idir 400 agus 600 na clocha oghaim agus is Gaeilge ársa, atá ar na clocha agus na hathruithe a thit amach don teanga sin, tá siad dochreidte ar fad. You know, sa bhearna sin, dhá chéad bliana, dochreidte. So, ar dtús, do bhí an séimhiú, gan dabht. Gach aon chonsan a bhí lár focail, do bhuail séimhiú dó. Ach ansin, do bhí. deireadh choimriú. Now deireadh choimriú ciallaíonn sé gur chaill gach focal an siolla deireanach. Do tharla sé sin timpeall na bliana 500, meastar. Now is féidir liom a shamhlú. gur thit a leithéid de rud amach. Tá sé ag titim amach faoi láthair san Fhraincis. Ní fhuaimnítear deireadh aon fhocal san Fhraincis. Tá sé scríofa fós mar is dócha do scríobhadh an Fhraincis roimh teacht i bhfeidhm an deireadh choimrithe sin agus mar sin is féidir leat deireadh gach focail a fheiscint sa scríbhneoireacht agus sa litriú ach fós féin ní fhuaimnítear deireadh gach focail. So, tarlaíonn sé do theangacha, níl aon dabht, agus do tharla sé don Ghaelainn agus do tharla sé le linn réim na gCloch Oghaim ag tús na tréimhse sin do bhí deirí focail ann, nach raibh ann ag dheireadh na tréimhse sin, timpeall 600. So, meastar faoi láthair timpeall 500 do thit é sin amach, ceart go leor. Ach ansin, go gairid ina dhiaidh sin do tháinig an meánchoimriú. An meánchoimriú ná an dara siolla agus gach ré siolla ina dhiaidh sin más focal fada atá agat. do thit na gutaí ar lár ó na siollaí sin. Agus tá sé sin dochreidte. Bhuel, ní dochreidte, tá sé, arís, inchreidte. Tarlaíonn sé. Tarlaíonn sé as Béarla do roinnt focal atá againn. Ach tá sé an-ait, téann sé an-ait ormsa ar aon nós, gur thit sé amach do gach. focal. Now, tá a fhios agam, meastar rud éigin bainteach le béim, an bhéim a bhí leagtha ar gach focal agus do bhí an bhéim chomh láidir san ar an gcéad siolla go raibh sé nádúrtha gur thit an chéad siolla eile amach as an focal agus ag leanúint ar aghaidh ó sin. But chun a rá gur tharla sé, meastar, 50 bliain i ndiaidh deireadhchoimriú. Is é sin an rud a ritheann ait liom. An míniú is fearr liom, is dócha, ná an ceann go raibh scríbhneoireacht, an scríbhneoireacht ar na clocha oghaim. Do bhí sé ársa fiú ag an am a scríobhadh na clocha oghaim. Teanga, bhuel, bhuel, b'fhéidir foirm na teanga a bhí ann a bhí ag an uasalaicme nó b'fhéidir ag na draoithe amháin agus nach raibh ag na gnáthdhaoine in aon chor agus, nuair a scríobhadh na clocha oghaim, an teanga a bhí orthu, fiú ag an am a scríobhadh iad, do bhí sé ársa. So, b'fhéidir rud éigin cosúil leis an Laidin san Eaglais sa lá atá inniu ann. Is beag duine a labhraíonn an Laidin taobh amuigh den Eaglais. Agus fiú is dócha san Eaglais is foirm ársa atá in úsáid acu. Agus baintear úsáid as an Laidin do rudaí oifigiúla fós sa lá atá inniu ann. Agus b'fhéidir mar sin a bhí le foirm na Gaeilge a bhí nó atá ar na clocha oghaim. Caint na ndaoine, bhí sé go hiomlán difriúil. Do bhí sé tar éis dulta ar aghaidh cheana féin. Agus tá sé suimiúil go raibh. díospóireacht mar an gcéanna le linn na hathbheochana. Do bhí daoine ag argóint ar cheart sean teanga na bhfilí a tharraingt ar ais agus é sin a úsáid mar theanga le linn na hathbheochana ach do bhí daoine eile ag áiteamh fan soicind tá teanga na ndaoine fós ann. Tá sé imithe ar aghaidh, tá éabhlóid tar éis teacht uirthi agus ba cheart dúinn an teanga sin a úsáid agus gan dabht is caint na ndaoine a thug an lá léi agus is caint na ndaoine mar a bhí ag an am do thosnaíomar ag an bpointe sin agus is dócha i mo thuairimse mar an gcéanna le le hogham agus le scríbhneoireacht oghaim. nuair a tháinig na Críostaithe, do tháinig siad le foirm scríbhneoireachta nua agus nuair a thosnaigh siad ag scríobh ní caint na ndraoithe nó b'fhéidir na n-uasalaicme a scríobh siad go baileach, do scríobh siad caint na ndaoine mar b'fhéidir. gnáthdhaoine a bhí istigh sna mainistreacha ar dtús nó gnáthdhaoine a bhí ina gCríostaithe ar dtús, sclábhaithe is dócha a tháinig go hÉirinn ar dtús leis an reiligiún agus caint na ndaoine a bheadh ag na sclábhaithe sin tar éis tamaillín, tar éis go mbeadh sé foghlamtha acu. So nuair a thosnaigh siad ag scríobh. is foirm na teanga sin a scríobh siad agus sin an fáth go bhfuil foirm na teanga ar na lámhscríbhinní is sine atá againn chomh héagsúil ar fad ó fhoirm na teanga atá ar na clocha oghaim. Mar shampla, ainm a bheadh ar na clocha oghaim, Colomagni, Now, is é sin an tuiseal ginideach, an I ag an deireadh, taispeánann sé sin an tuiseal ginideach dúinn. An tuiseal ainmneach den ainm céanna ná Colomagnas. Now, ar dtús do tháinig deireadhchoimriú, Colomagn, tá G agus N ag an deireadh agus is fadhb é sin. An rud a tharlaíonn i gcásanna mar sin ná titeann an G ar lár agus déantar an guta leathan. So tá colomán agat agus is é sin leis an deireadh choimriú. Ansin leis an meánchoimriú tá colmán agat mar an colomán or an colomán an guta sa lár titeann sé sin amach as an bhfocal chomh maith agus tá colmán agat. So, ó ainm Colomagnas tá Colmán againn. Tá, agus do tharla sé sin do gach aon, gach aon fhocal. Sin, sin rud atá, you know, iontach mar gheall ar an teanga mar ciallaíonn sé, measaim, nach dtuigimíd gach aon rud fós. Ait mar gheall ar an teanga mar, arís, ní thuigimíd conas ar thit sé amach. Agus. Is dócha gur léiríonn sé go raibh athruithe sochaí ar siúl ag an am chomh maith. Má fhéachann tú ar na hathruithe atá ar siúl nó ag titim amach faoi láthair sa Bhéarla, tá a lán athruithe teanga ar siúl faoi láthair agus an chúis atá taobh thiar díobh, ná an t-idirlíon, i ndáiríre. Tá rudaí ag bogadh chomh tapaidh sin ar an idirlíon agus ag leathnú amach chomh tapaidh, nuair atá smaoineamh áiseach, áisiúil, nó nós nua atá áiseach do dhaoine chun smaointe agus coincheapaí agus rudaí mar sin a chur i láthair nó a chur trasna, leathnaíonn siad an-tapaidh ar an idirlíon. Agus leis an idirlíon chomh maith tá riachtanais nua againn ó thaobh na teanga de agus mar sin tá athruithe ar siúl agus ag titim amach. Is dócha go raibh rud éigin ar siúl sa tsochaí ag an am chomh maith idir. ceithre chéad agus sé chéad agus gan dabht ní raibh idirlíon acu ach do tharla rud éigin chun cur isteach ar an an seana-réim a bhí ann ar an na sean-nósanna a bhí ann agus is dócha an míniú is dóchúla ná an Chríostaíocht. Do tháinig an Chríostaíocht agus do chuir sé isteach go mór ar an tsochaí mar a bhí sé ag an am. Cé gur luann daoine, agus is fíor dóibh, nach raibh foréigean i gceist nuair a tháinig isteach an Chríostaíocht, rud ba annamh, ach nuair a thagann reiligiún nua, I mean, is, ní minic a athraíonn daoine gan. iachall a bheith curtha orthu, ach de réir mar a thuigimíd níor tharla sé sin leis an gCríostaíocht in Éirinn. So, cé go raibh sé síochánta, fós féin do thug sé cic mhór don tsochaí agus do thit a lán athruithe teanga amach dá bharr. Now. Rud amháin mar gheall ar seo agus an méid atá ráite agam, b'fhéidir go bhfuil sé go hiomlán mícheart. Ní saineolaí amach is amach mé. Bainim a lán taitnimh as staidéar ar na clocha Oghaim agus rinne mé roinnt staidéir ach cosúil le a lán rudaí eile, dá mhéid staidéir a dhéanaimse ar an rud is ea is mó na fadhbanna agus na ceisteanna.